part yomaliza yomwe tikhala tikuona kuti kodi tropism kuti ichitike chimachitika ndi chani so apapa tili ndi investigation yomwe tifunika tikhale nayo and kuti iyi itheke bwinobwino chomwe tifunika chonena kuti tidzale like you know uh, itokhala um, mbewu ziwiri kaya itokhala um, um, tingoti ma seeds awiri okay Titha kukhala ndi nyemba kuidzala ndeti tidzala muwiri ngati kuti mu pot yoyamba komanso pot yachiwiri tizipanga label pot A pot B as you can see from uh, in, the, in, in, the, in the picture ndeno tikapanga choncho um, tizilola kuti zipange germinate kapena kuti um, zitumphukire mmene zimafunika zipange zimere mmene zimayenera zitani zizimerere nde tizika mu condition yabwinobwino mpaka na zonse zimere nthawi ndithu yabwinobwino yabwino yoyenerera nde tikatha apo zikakhala kuti zakulako yachiwiri ija yomwe ili mu poti yachiwiri ija tiyike mu chibox as you can see komano that box ikuyenera ikhale ndi boo cha mmwamba mwake ndikhulupirira reason yake mukuidziwa tifuna kuti tikufuna apa tipange investigate um, uh, phototropism yomwe tinaona ija eti uh, growth komano with respect to light so tikufuna tikhale ndi boo mmwambamu ka opening pang'ono konena kuti kazikwanisa kulowesa light from only that direction komanso we are targeting the shoots or the tip chifukwa chake chomwe timaona kuti the shoots they show positive phototropism that's why we would want to do this so tikakhala kunena kuti tazisiya zinthu zikwa let's say uh, ti- titazika mu- ti- yoyamba tikayika mu box yachiwiri ipitirire ku- kukula mmene ikuyenera ikulire kaya idzipangidwa exposed to light bwinobwino komano light ya direction iliyonse osati ngati iyi yonena kuti ikuchokera from um, osati ngati iyi yonena kuti uh, ikuchokera ku direction imodzi ngati monga taonera kuti light ikuchokera mbali yawo koma uyu akufuna adzikula kungokula mwa condition ya normal ngati mmene chima- chimakulira iliyonse kaya ndi nyemba iliyonse kaya ndi chimanga chilichonse so chomwe tidzapange notice by the end of two weeks if we are to keep them um, for let's say two weeks tizapeza kunena kuti these this plant will be growing komano bending towards where the light is coming from whilst this pot a plant yake idziyenda idzi- idzi- idzikhala kuti ikupanga grow stem yake idzi grow ipanga grow mwa njoo chifukwa chonena kuti light ija ikumapanga hit this kapena kuti iku- ikumamenya this plant of ours in a komano ikupanga distribute uniformly okay sikuchokera mbali imodzi kuchokera from whatever direction okay so chifukwa cha chimenecho imapangisa kunena kuti timichere ija timanena aja ija tomwe timapangisa influence growth ija kuti tizitani tizingo tizikhala kuti kupangidwa distributed evenly as a result it will be growing upwards komano uyu chifukwa kuti light kuchokera mbali imodzi and it's hitting the, sh the shoot ipezeka kunena kuti the shoot it's growing komano bending towards where the light is hence showing positive phototropism so that's how you can investigate uh, phototropism komano ngati zitachitika kunena kuti ngakhale inde light kuchokera from this direction right and this guy ali mu, mu, mu, mu bokosi ngati mmene ali mu chibokosi chimene chichi okay koma titakhala kunena kuti we have used what we call a clinostat right ndikumachipanga spin chimene chichi ngati kuti chomwe chikupanga rotate ndiye chidzizungulira kuzungulira kuzungulira like for two weeks zipezeka kunena kuti tidzachiona kuti ngakhale light ikuchokera from this direction ikupanga hit the shoot komabe the plant will be growing straight upward just like in a okay ndi mmene izachitika chifukwa nditonena kuti ngati ikuzungulira kuoneka kuti i- izionesa kunena kuti light idzipanga hit every part of the shoot and michele ijayo idzipanga evenly distribute and as a result the growth ikhala yachani ya uniform ndikhulupirira tili limodzi pamenepo um, kachiwiri tifuna tione mmene tingathe kupangira investigate geotropism so remember tinati plumule okay ena amati pulumule eh, ameneyoyo amene plumuleyo amapanga grow remember it, it shows negative geotropism mwanjira ina stem komanso ma leaves sama, samalowa mu nthaka amakwera mwamba negative geotropism and the radicle okay the radicle uh, ima ima imapanga chani imapita pansi so here is what is happening tikukhala ndi tinthu Tinu- ti- ti- ti- ti- ti- tikufuna tikhale ndi um, tima seedlings right tikukhala ndi ma seedlings tamera chanichani zonse zachitika komano chomwe chitike n'chonena kuti tikutenga this petri dish as you can see right this petri dish ndiyeno tikukhala ndi ma petri dish awiri so tikutenga cotton tikuyika mkati mkoto ko- amene aku- apakuoneka takuoneka tabirito ndi cotton ameneyo thonje amene tikumupanga soak cholinga kuti apange favor uh, uh, growth ya ujeni yo kapenanso kumera kwa, kwa, kwa, kwa, maseeds, kwa maujeni maseeds athu aja chokhala nyemba okay ndeno tikhala ndi ma petri dish awiri komano these seeds tiyapanga pini tiyabayabaya ngacholinga kuti akhale stuck mu mu mujeni muja mu petri dish muja samasundesunde komano in between as you can see there is a space and also space and they are horizontally oriented okay so tikufunika kuti enawa akhale ngati kuti agona Pamene ina tikuyenera titani tiimililise monga taonera uku eti so tikuyenera tiaimililise cholinga tione mmene tinaonera muja kuti kodi geotropism imachitika motani okay so titakhala kunena kuti tazisiya izizi kuti zina zikhale zogona mu petri dish A zina zikhale zo, zo, zo, zoima njoo mu petri uh, B chomwe tizachione popita pa kanthawi ka mwina 2 weeks tipeza kunena kuti ichi ngakhale chili chogona okay ma roots awo a mbali awawa the radicles apezeka kunena kuti apanga bend alowa ngati aku, aku, akupanga bend pansi okay apanga curve aonetsa ngati kuti curve pamene uku mbali ya kuku awa akuone- azaonetsa negative geotropism okay pamene uku kuzaonetsa positive geotropism chifukwa choti ndi ma radicles pamene awa aujeniwa awa uh, onena kuti um, anayima mwa njo zili ngati kunena kuti tinathandizira dala marootsiwo chabe kuti ag- a- akule koma with respect to gravity so awawa sapanga curve paliponse sa- sa- sabenda paliponse maroots chifukwa choti tapanga support kapena kuti maradicles tapanga support kuti they should go with gravity they will be growing down whilst these guys the shoots or the plumule will be going up nchifukwa chake izaonese kunena kuti uh, um, ukuchitika motani mnkhani ya makamaka geotropism this is just helping us um, understand what happens kunena kuti pakhale uh, hydrotropism so chomwe chikuchitika ndichonena kuti pa hydrotropism we are doing this right geotropism pa rather hydrotropism tikuona paja growth komano with respect to madzi nde chomwe chikuchitika ndichonena kuti titatenga chi, chi dish kaya chi basin okay kaya cha glass chonena kuti tu tizitha kuonako mmene zikuchitikira eti nde titatenga this glass kapena this basin tiikemo michenga amene mumo tiikamo michenga ya- ya- yaku- yakudimba ndithu mm, yakudimba youma koma dry garden soil ndeno pakati apa mwapaona apa pamenepa tikuyenera tiikepo ka ndi ka ka ka ka uje ka ka ka ka ka, ka, kathu kaka kapu konena kuti kadzikhala ndi mibowo koma pakatipo tiyikepo madzi nde tipange observe this one for kanthawi chomwe tidzachione pamapeto pake tidzapeza kunena kuti mizu iyi monga tikuonesa mizuyi izapezeka kunena kuti ikupanga grow komano towards where madzi aja ali coz madzi aku akupanga seep kapena kuti akupanga leak akutuluka from this uh, cup yomwe tayikamo nde akudontha akudontha akudontha and these roots will be um, sensing kusintha kwa chani kwa moisture gradient and because of that they will be curving that's why they are curving as uh, we can see here All right, I think we're together on that one. That's how we can um, um, uh, appreciate hydrotropism. So chifukwa chonena kuti tinaona kuti uh, izizi zimachitika kwambiri chifukwa cha michere yomwe imachitika yomwe imakhala mu- mwa maplanti muja muzomera muja monganso munthu kapena kuti zinyama zimatha kukhalira ndi michere yo- yopangisa kunena kuti zitha kupanga respond apapa ndi chimodzimodzinso uh, plant imakhalanso ndi michere so Ma plants ajawo amapanga ma, ma, ma, ma hormones ndi cholinga kuti michere kapena kuti these are just the substances that are responsible for you know um, uh, facilitating growth you know uh, ya ma, ya, ya ma plants ijayo so the hormones they facilitate growth and pali malo amene ma plants aja kapena kuti um, um, zichitochito zomwe ma plant, ma, ma, ma plant hormones aja amatha kupanga ngati mu plant muja for example michere iyi uh, imakwanisa kukupanga kunena kuti nsonga zija zitha kutani kukula kapena kuti kutalika lengthening komanso expansion ya stem stem ija isamangoonese- isamangokhala ngati uh, you know idzi- idzi- idzi- idzioni- idzioneka kuti iku- ikunenepa ndithu stem ija kasamangokhala kakang'ono ngati mene kanaliri kakang'ono komanso growing of the lateral bud- branches ngati kuti nthambi zidzitha kupanga grow mbali mbalimu komanso ma flowers aja you know uh, kutinso fruit idzapange ripen idz- idz- idza- idza- idzapse you know uh, komanso kuti tsamba ingakhale ligwe chifukwa cha chani cha cha cha, cha michere imeneyo komanso ngakhale kufa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa plant plant siingamangokula pakana muyaya so kufa kwa plant kumachitikanso chifukwa cha, cha chani cha michere imeneyi yomwe imakhala mu plant so the thing ndiyonena kuti michere iyi imapangidwa produced malo ngati ano ndikukapangidwa transported ku part ina so amapangidwa produced malo ena kupangidwa transported malo ena cholinga kuti akakhale ndi effect monganso mene imakhaliranso mwa munthu michere ya munthu monga mene imakhalira zonse tikudziwa mene zimachitikira okay so uh, mene zimachitikira adrenocortical glands you know, or ad- adrenocorticotropin releasing hormone and, and zonse zimachitikira zikapezeka kunena kuti or thyroid hormone thyroid hormone ukupangidwa uh, produced koma komwe ukapanga affect ndi kutali okay or zonse zomwe zingachitike follicle, follicle stimulating hormone fsh yomwe tinaona ku reproductive system mostly form 3 ija amene aja kapeza kuti effect yawo ikukakhala ku kuma ovaries so zimenezo zimachitikiranso kwa- ku nkhani ya ndani ya ma plants they are produced in one part and they are transported to another part so michere imeneyi yomwe ili common kwambiri mu ma plants they are called the auxins auxins so the auxins are produced and uh, they are concentrated mostly ku ma shoots ngati kuti ku tsonga kuja ndi kumene kumakhala ma auxins kapena kuti michere iyi yomwe tiku- tikukambayi right so a common example ya ma auxin kapena michere yomwe ilipo mu, mu, mu plant is the indoacetic acid you need to take note of this this this name and uh, Osaiwala indol acetic acid. Inde pali ma michere ina ingapo ndithu yambirimbiri yomwe imatani, imakhalapo, koma apapa tili ndi indol acetic acid yomwe imakhala ya, ya, ya common kwambiri. Okay? So as you, we already saw kunena kuti ntchito yawo ndi kuonetsetsa kuti ma, timinyewa kapena kuti tima cells kapena tima building blocks you know, tinjerwa tomwe tikupanga kunena kuti plant ija ikhalepo I- nde tidzipanga chani elongate you know, idzikula idzitalika bwinobwino komanso ma roots aja adzitha kupangidwa adzipanga develop bwinobwino ma adventitious roots uh, komanso i- ma auxins-wa amapanga kunena kuti mtengo usamakhale ndi nthambi kwambiri zambalimbali yayi mtengo udzikula kudzi- udzitalika nchifukwa mudzapeza kuti nthawi zina mukadzakhala kuti mwadula nsonga wa mtengo mtengo umangokula mbali ngakuti kumangofufuma mbalimbali ndi kumaonesa zinthambi za mbalimbali osati kumakwera mmwamba yayi chifukwa chonena kuti its because of the auxins that are responsible for all that okay so kupatulanso pamenepopo um, they induce parthenocarpy so when you're looking at parthenocarpy ndi process pamene uh, mafruits amapangidwa produced komano sipamakhalanso kuti pali fertilization iyayi so sometimes we wonder kunena kuti zimachitika ndi chani okay so mmene zimachitikira komanso nthawi zina um, um, ena amatha kupanga ma, ma michele iyi okay synthetic ones and amagwiritsidwa ntchito ngati ma herbicides ngati kuchotsa machani ma, ma, ma herbs machani aja mu- mu- mu- munda achani you know, um, mmene zimachitikira komanso uh, they're there for stimulating ma, ma, ma, ma rooting in rootings of, uh, of cuttings as well so how do we demonstrate kunena kuti ma auxins alipo you know? nde titakhala kunena kuti tili ndi kachomera kathu kamene kali kakuoneka ku left ka mm? kachomera kathu kakuoneka ku left mwabwino mwabwino mm? kameneka kameneka so titakhala ndi kachomera kathu and mwadaladala tipezeke kunena kuti tatenga leza uyu ndikungomulowetsa pamenepapa kazikula, kaya konena kuti kakhanda kaja ka- ka- koti kangoyamba kumera kumene kazikula koma tangolowesa leza wathu pamenepa pa potha pa nthawi tidzapeza kuena kuti this guy akupanga bend mbali ya uko chifukwa chani chifukwa ena kuti ma auxins akupangidwa produced at the tip at the shoot and they are distributed mbali ina downward like this right ndeti kakha kuena kuti ta- ta- tacheka mbali ya apa kapena tangolowesapo leza zimapangisa kwena kuti ma auxin aja asapangidwe distributed evenly, mapeto ake amakhala mbali yambiri am, ambiri ma auxins aja amakhala mbali iyi ku left kuwena kuti uh, kuli bwino bwino kusiyana ndi mbali ya ku right yoyena kuti taikako leza kuja chifukwa cha ndifuna kuti tapeza kuti ntchito ya ma auxins ndiyoyena kuti idzipangitsa elongate ma cells imapeza kuti mbali ya uku kungokula kwambiri kusiyana ndi kuchani komwe kuli leza kuja mapeto ake idzapeza kwena popita pa nthawi yapanga bend foti ku left ko kukukula kwambiri monga tikuona mu chi- chi- chi- chan- chitsanzochi ndeti kumbali ya uku kukukula kwambiri kusiyana ndi komwe pali leza apa okay sonyeza kuti ma auxins are more concentrated mu side yomwe ili ya normal ija yoti sina sinaigunde ndi leza okay ndimene imachitikira Komanso tikati tionesese um titakhala kwena kuti tili ndi tizomera titatu A, B, C monga taonera mu chitsanzochi. Ndeno tizomera titatu timenetiti tipezeke kwena kuti yoyamba tangoidula nsonga osabwezeresa, kachiwiri kamene kakumera kumene kajanso takadula pompopompo ndikukabwezeresa kadzipitirira kukula, yachitatu yomwe ili C Tiyidu, ti, tisayidule izingopitirira kukula mmene imayenera kukula mwa normal. Chomwe tidzachione pamapeto pake tinena kuti remember ma auxins are produced kutiko? Ku ma shoots, okay, ku nsonga. Ma, chifukwa cha chimenechi zipezeka kwena kuti uyu, oyamba uyu, A, sadzioneka kuti akukula, aku, aku, akukula chifukwa ena kuti there are no auxins and auxins are responsible for cell elongation hence the elongation kapena kuti kukula motalika mwa ma plants sikuchitikapo koma b b chomwe chitike ndichonena kuti mkuluyu akula monga akuyenera kukulira chifukwa ena kuti titangochotsa tinabwezeretsanso ndeno ma cells sikuti anafa iyayi ndeno elongation izichitikabe chifukwa ena kuti ma auxins are being produced still koma uyu uyuso adzipezeka kuti akukula chifukwa ena kuti sinapange chilichonse kwa iyeyo sinamudule sinamugunde sinamutani so b and c b c kaya whatever you can call it cb awawa adzikula mwanomo koma a samakula samatalika chifukwa cha chani cha chomwe tapanga kudula nsonga zija so tingafotokoze bwanji phototropism ndi ma auxins chomwe chimachitika ndichonena kuti tinafotokoza kale poyamba paja iyi mphini yongobwereza chabe kuti mwina iwale um, ikakhala kunena kuti uh, mwina tingopita chitsanzo ichi tinanena kuti ma shoot amatha ama, amaonesa positive phototropism right chomwe chimachitika ndichonena kuti light ikakhala kuti ikupanga hit okay ikapena kuti ikumenya light ikupa- ikumenya uh, plant yathu ija ngati mwachitsanzo iyi komano light ikungo- ikungomenya iku- ikumenya from all directions zimapangisa kuti these auxins ta redi redi tipangise kunena kuti ti- ti- ti- tizingopanga distribute evenly kapena uniformly and chifukwa chonena kuti tapanga uniformly distribute kukula kwake kumakhala kwa chaninso kwa uniform nde imakhala kuti ikungokula mmwamba ikukwera mmwamba opanda kukhota paliponse koma uyu we are assuming kunena kuti light is coming from one direction okay ngati ija tinayika mu- muchi- muchibokosi chija tayika mu one direction so ikamamenya chomwe chimachitika ndi chonena kuti Ma auxins aja awa a rediwa amayamba kuchoka mbali yomwe kukumenyedwa ndi light kuja amakhala komwe sikukumenyedwa ndi chani ndi light alright amakhala komwe sikukumenyedwa ndi light and tikumbukire kunena kuti paja chimachitika ndi chani ma auxins ntchito yake imapangisa kunena kuti ma cells adzipanga elongate nde chifukwa chonena kuti ma auxins ali mbali ya uku mbali ya uku imakula kwambiri kusiyana ndi yomwe kukumenya chani kukumenya light Chifukwa chake tidzapeza kunena kuti uku kukula kwambiri kukula kwambiri uku kuchepa tidzapeza kuti ikutani ikubenda chifukwa chonena kuti mbali ya uku ikupanga restrict growth koma uku komwe kuli mauxins kukukula kwambiri ndiye mapeto ake idzayamba kutani kubenda monga ikuonesera apapa yabenda chifukwa chonena kuti light ikuchokera mbali ya uku kumenya uku and uku kukula kwambiri whilst uku kukukula pang'ono ndiye ipanga bend that's how you can explain phototropism ndi mauxins kapena kuti michere yomwe tayiona ichi tingafotokoze bwanji geotropism so chomwe tikufunika timvetsetse ndi chonena kuti geotropism uh, kapena ma- makamaka tione kuti ma auxins akakhala kuti ali ku ma shoots kapena kuti ku tipi kujako kunsonga kuja amapanga facilitate mostly uh, um, uh, ngati kuti imapanga facilitate kwambiri ku, ku, ku cell elongation ngakuti cholinga kuti ma cell aja adzipanga elongate kwambiri adzikula kwambiri adzitalika kwambiri koma ikakhala kuti ili kuma roots kuma roots zimakhala za opposite ma roots ma auxins akakhala kuti alipo ngati mwachitsanzo awa amapangitsa kuti apange suppress the growth amapanga kuena kuti kukula kuja kudzichedwa so kuma shoots amapangitsa kuena kuti idzitalika kwambiri koma ku ma roots isamachitike choncho so mwachitsanzo nthawi ija tina tinaona kuti tin- tinaika mu ujeni mu tin- tinazaika mu chibeseni nthawi ijayi yoena kuti tinaigonekesa ndeno tinapezekabe kuena kuti this part imapanga grow mwamba and this other one imapangabe grow musi ngati ma roots eti chifukwa timafuna tione geotropism so nkhani ndiyoena kuti tikakhala taigonekesa plant yathu ija chonchi Ok, chifukwa cha gravity, ma auxins adzichoka m'mwamba umu, m'mwamba umu, adzibwera pansi ngati monga tikuonera apa eti. So plant yathu ija idzikhala ndi ma auxins ambiri pansi chifukwa ena kuti gravity ikuwakankha kuwapititsa pansi awa pansi pa ujenipo ngakuti um, ya pa, pa, pa, pansi pa plantiyo nde poena kuti mu ma shoots akupanga facilitate elongation of the, of the cells ikupangisa kuena kuti this part idzikula kwambiri kusiyana ndi this part zikupangisa kuena kuti this guy adzikwera mwamba nchifukwa chake tinapeza kuti geotropism Kuma shoots kapena kuti ku stem imaonetsa negative geotropism because of this principle, ma auxins ali mbali ali pansi kwambiri kuma shoots and akupangitsa kuti this side ikhale yoti ikupanga grow kwambiri and remember this guy ni chimodzimodzi mene zinali apa eti komano apapa chifukwa ena kuti ma auxins ambiri kuma roots akupangisa kuena kuti they should suppress the growth chifukwa tikupeza kuena kuti mbali yake ikukula pang'ono ikukula pang'ono komwe kuli ma auxins kuja, koma mbali ya mmwambamu umu, umu, umu, mmwamba mwakemu umu kuyenderera chonchi, kumeneko koena kuti kulibe ma auxins ambiri, nde ngati ntchito ya ma auxins ku ma roots ndi yopanga suppress growth, kusonyeza kuti komwe sikuli ma auxins kuja kudzikhala chani, growth yambiri, nde mbali ya iyi kukhala growth yambiri kusiyana ndi chani, mbali ya pansiyi iyi. mapeto ake root yathu igrowa koma pansi chonchi that's what happens to geotropism and um, auxins thigmotropism chomwe chimachitika ndi chani hmm? chomwe chitika- chomwe- chomwe chimachitika ndi choena kuti ma tendrils ajawo akakhala kuena kuti um, agwirana okay? a- a- agunda china chake chimachitika ndi chani akakhala kuti ma auxins agunda china chake so as you can see ma, ma tendrils these are the tendrils right and uh, we were using this tendril apapa ta- ta- ta- tafuna kuizumula kuti ioneke chonchi right this is the tendril and this is the tendril as well so chomwe chimachitika ndi chonena kuti ikakhala kuti tendril yathu ija yagunda chinthu chi object ichi alright ikagunda chi object apa chomwe tiku- ti- tikuyerekeza ngati this is the object ka kayeloka komano this is the tendril right this guy ndiye chomwe chimachitika ndi chonena kuti when the thing touches an object this yellow object imapangisa kunena kuti ma auxins achoke mbali ya apa amene kukugundana ndi ujeni kuja adzipita mbali yomwe sikukugundana kuja ngati this side have you seen it so ikuchokera uku ikupita mbali yakutiko uku ndikhulupirira tili limodzi so chifukwa cha chimenechocho chikupangisa kunena kuti awo ukuku kudzikula kwambiri uku kudzikula kwambiri kusiyana ndi kuchi ndi kusi- ndi kusiyana ndi kuti komwe kwagundana ndi object mapeto ake ukukula kwambiri ndiye kumapangisa kuti kukula kuchuluke kwambiri ndeni kumakhala ngati kuchizungulira monga tikuonera apa tendril ija yagunda ndiye mbali yakukula kwambiri kusiyana ndi uku ndiye imapeza kuti kutani ikuzunguliza object ija ndeni kumapitirira kumapitirira mpakana ikapangidwa exposed uh, ikapanga expose ma, ma, ma, ma leaves mwambamo um, reaching this far uh, uku nde kuli kukwa